aw minnu bɛ ka bi mali lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ an b'aw fo dan tɛ foli min na nin ye bi mali ka don kibaru waati selen bi ye tarata ye eh, janvier kalo ale tile tan ni wolonwula san ba fila ani mugan ni saba maa min na kibaru lase aw ma sa aw denkɛ n'aw balimakɛ bakari kulubali yelekeba masalera kunnafoniko nasiratigɛ la minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka lakanako ani sɔrɔdasikɔrɔw ka koɲɛ ma i k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn furancɛla fanga mara ɲɛmaaw u ye wulikajɔ min kɔni bolo da walasa ayiwa jatigɛwale tigilamaaw bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na o baaraw o kiimɛliw sigira sen kan minisiri fɛ min ɲɛsinna an ka lakanako ani sɔrɔdasikɔrɔw ka koɲɛ ma a ko labɛnna kunun ntɛnɛn janvier kalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni saba i k'a dɔn a kɛra faraɲɔgɔnkanba ye walasa ka jateminɛ kɛ wulikajɔ min ni a daminɛna kabi waati jan

ani chef d'état major et directeur de service ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan a yɛrɛ la k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin hakilina in ka sigi sen kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka se ka lakana tigilamaaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye u bɛ wulikajɔ min kɔni na ayiwa kɛlɛdaga kɔnɔna na a bɛ se ka kiimɛ cogo min na o la kabi a baaraw kɔni daminɛna i k'a dɔn k'a fɔ furancɛlafanga u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ n'o y'an ka maa ɲɛmaaw ye walasa gɛlɛya min fiɲɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka furakɛ e cogo min na ayiwa ko nin wulikajɔ in kɛra sababu ye an yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ ta a sira dɔw fɛ ka bɔ jamana wɛrɛw ka jɔnya kɔnɔna na o la k'o b'a jira k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ an ka kɛlɛcɛw la u jɔlen don hakilinaba fɛ ani kɛlɛminanko nasaratigɛw la i k'a dɔn k'u bɛ ɲini ka kɛ u yɛrɛ ta ye min bɛ tali kɛ ayiwa i k'a dɔn ayiwa fɛɛrɛ minnu kɔni bɛ yen nɔ kɛlɛ nasaratigɛw la olu batoliw u da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma o la gouvernement a ye a jira k'a fɔ furancɛla fanga maa ɲɛmaa n'o ye colonel asimi goyita ye ale min sigira wa a sigilen k'a ye fɛɛrɛw dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ se ka minɛnw sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka lafiya jamana yɛrɛ lakanali ani jamana yɛrɛ awa sigidaw lakanali la cogo min na o n'a ta bɛɛ lajɛlen la ko min bɛ tali kɛ gɛlɛya la o kɔni bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ minisiri de la défense ani awa minisiri de la défense n'o ye colonel Sajo Kamara ye ale a y'a jira k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ hakilina fɔlɔfɔlɔ la gouvernement fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw kɔni k'an bɛ don min na ko bi k'an bɛ se k'a fɔ u jɔsen bagan kolo fa kosɛbɛ wa u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min bɛ tali kɛ u ka baara min na o tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ko hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka a dafa an bɛ dugawu kɛ sa i k'a dɔn an ka jamana ala ka basigi don jamana kɔnɔna na ala ka aw kɛlɛcɛw kɔni kolojɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma n'o ye abilaye jɔp ye ka taa se minisiri min bɛ n'o ɲɛsinnen don bɛn ani kelenya ni hadamadenya yɛrɛ kalansoli ɲɔgɔn na n'o ye ayiwa colonel major ismael wage i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ teriya taama na olu y'o daminɛ alizeri jamana kɔnɔna na nin kalo in tile tan duuru ani a tile tan wɔɔrɔ san ba fila ani mugan saba ayiwa minisiri n'o ye abulayi jɔp ye ko a taakun tɛ dɔwɛrɛ ye alizeri jamana kɔnɔna na furancɛla fanga maa ɲɛmaa n'o ye kolonɛli asimi goyita ye ale ka ci dɔ bɛ a da a taara o ɲɛfɔ ayiwa i k'a dɔn alizerikaw ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye abudulimajidi tebuni o min ye alizeri faama ye i k'a dɔn min yɛrɛ ni a sigira jama yɛrɛ fɛ a ko hukumu kɔnɔna na A bisimilala ntɛnɛn don janvier kalo tile tan ni wɔɔrɔ ba fila ani mugan ni saba Algérie jamana ɲɛmaa fɛ hakilina min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Mali ale ni Algérie furancɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa eh, kanuɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka banma cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ bɛnkan min ni o kɔni tara Algérie jamana kɔnɔna n'o ye accord d'Alger ye min bɛ bɛn ani kelenya o sabatili ko fɔ an ka jamana kɔnɔna na o baaraw bɛ se ka waleya cogo min na hakilina jiginna mali ale ni alizeri i k'a dɔn k'a fɔ awa lakanako la ko o bɛn kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ i k'a dɔn walasa u fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔrɔ bɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa mali ni alizeri ala ka hali bi bɛn ani kelenya sabati nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ primature la n'o ye ayiwa premier ministre dagayɔrɔ ye min bɛ tali kɛ lasigiden minnu bɛ farafinna kɔnɔna na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ mali kɔnɔ yan u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛkulu sigi ko jɛkulu maaw kɔni o bisimilala sogɛli kokala mayiga fɛ kunun ntɛnɛn janvier kalo tile tan ani wɔɔrɔ ba fila ani mugan ni saba i k'a dɔn ayiwa eh, lasigiden jamana wɛrɛ ka lasigiden minnu bɛ an fɛ yan nɔ ayiwa o ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye sɛnɛgalikaw ka lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye biram nbaɲik jaɲi ye ale tun bɛ k'a ɲɛmaaya kɛ ale kɛrɛfɛ gana lasigiden ka taa se moritani lasigiden ma ani cadi lasigiden olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan awa nin jɛkulu in kɔni k'u taara ka taa sankura hukumu kɔnɔna na ka t'u ka dugawudon ta ka ɲɛsin ayiwa jamana yɛrɛ premier ministre ma ani farigan min tun b'a la ka se ka nɔgɔya da kɛ a ye o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ min bɛ se ka furancɛla fanga ka a sinsin kosɛbɛ k'u kɔni ɲɛ bɛ o ko la o la sogɛli kokala mayiga o min ye mali ka premier ministre ye a y'u ka hakilina ni a diyara a ye kosɛbɛ a fana ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma sogɛli kokala mayiga a ye lasigiden ninnu fo k'u waleɲuman dɔn u ye hakilina min ta nin ye ka kɛ jɛkulu ye walasa ayiwa mali ka jamana wɛrɛ minnu ka lasigiden bɛ mali kɔnɔ yan nɔ i k'a dɔn bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ayiwa ko a ko kɔni faamuyara kosɛbɛ ko nin bɛ bɛn ani kelenya jira farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ walasa ka bɔ kunnafoni kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko mali yɛrɛ sugandira ka kɛ jamana fɔlɔ ye jamana min jago nasiratigɛ la UEMOA kɔnɔna na ko a kɛra o jamana fɔlɔ ye ɔ min bɛ tali kɛ farafinna fanfɛla la a ye o jamana tan duurunan ye ayiwa ni jɔyɔrɔ min ni mali y'o sɔrɔ i k'a dɔn hali n'a yirala k'a fɔ kɛnɛya ko ani lakana ko k'o kɔni ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ yan nɔ nka min bɛ tali kɛ jago nasiratigɛ la ayiwa UEMOA jamana kɔnɔna na ko mali kɔni a bɛ maa ɲɛfa kosɛbɛ wa jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ a bolo o la ko b'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi min bɛ tali kɛ jago baaraw kɔnɔna na ka bɔ n'a ye an ka jamana kɔnɔ ka don an ka jamana kɔnɔna na ko mali jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ hali n'a jirala k'a fɔ gɛlɛya bɛ anw fɛ yan nɔ lakana ko nasiratigɛ la ayiwa aw minnu bɛ bi mali lajɛ k'a to jamana kɔfɛ ani jamana kɔnɔna na ayiwa tulo garisɛgɛ kɛra min ye ani ɲɛ garisɛgɛ kɛra min ye bi janviye kalo tile tan ni wolonwula ba fila ani mugan ni saba bi mali ka don kibaruw la o tun ye nin ye aw kana ɲinɛ n'a y'an ka jaw sɔrɔ aw k'a yɛrɛkɛ aw ka kɛ u fɛ ko an mago bɛ aw ka ladilikan na an bɛ foli kɛ aw ye sa an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw k'an bɛn waati wɛrɛ